ӏэнатӏэ зэхуэмыдэхэм щылажьэу Кавказ Ищхъэрэм ис щӏалэгъуалэм я лэжьыгъэхэр утыку къыщралъхьэу, абыкӏэ щызэпеуэу илъэс зыбжанэ хъуауэ Псыхуабэ къалэм Мэшыкъуэ форум щрагъэкӏуэкӏ. Адрей илъэсхэм хуэмыдэу мы гъэм ар нэхъ ӏэтауэ ягъэлъэпӏащ, сыту жыпӏэмэ щӏалэгъуалэ зэхыхьэ форумыр къызэрыунэхурэ мы гъэм илъэсипщӏ ирикъут. Ди студием нобэ къезгъэблэгъащ абы зи зэфӏэкӏ къыщызыгъэлъэгъуа Грант къызыхуагъэфэща Шэрэдж Аслъэн. Форумым къекӏуэлӏа щӏалэгъуалэ къомыр зыщӏэхъуэпс грантыр дауэ зыӏэрыбгъэхьэфа? Мы гъэм зэрыжыпӏащи нэхъ ӏэтауэ, нэхъ дахэу екӏуэкӏащ. Куэдым зихъуэжащ, куэди нэгъуэщӏ хъуащ, ауэ сэ сызэрыслъагъумкӏэ нэхъыфӏ хъуауэ, нэхъ дахэу екӏуэкӏауэ къызолъытэ. Мы гъэм сэ илъэс ещанэу сыщыӏащ. форумым. Щӏалэгъуалэм грант иратыныр нэхъыбэт, арати, абы ипкъ иткӏэ къекӏуэлӏа щӏалэгъуалэри нэхъыбэ хъуащ. Нтӏэ, илъэсищ хъуауэ зэпеуэм ухэту щытмэ, мы гъэм япэу грантыр къызыӏэрывгъэхьауэращ, ара?

школым щеджэхэм, еджакӏуэхэм, университетым щеджэхэм куэдым ящӏэкъым дзэм ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэр, абы ехьэлӏа лэжьыгъэхэр, дзэ пэжу зэрыплъэщӏын, пэжу зэрыбгъэкъэбзэныр куэдым ящӏэкъым. Уеплъмэ, дзэр хэт зымылъэщӏыфынур жаӏэ, десащ куэд щӏауэ зэралъэщӏыр, дощӏэ жаӏэ, ауэ ауэду жыпӏэ щхьа абы ӏуэхугъуэ зыбжанэ, зыкӏэлъыкӏуэу абы зэрыкӏэлъыплъын хуейм ӏэджэ ехьэлӏащ, ар ӏэджэм ящӏэкъым. Абы ипкъ иткӏэ ар дгъэзэщӏэну, ар проектху апхуэдэу ди щӏалэгъуалэм едгъэщӏэну мурад куэд щӏауэ диӏэти, зэакъылэгъухэм дгъэхьэзырри дыкӏуауращ мы гъэм. Проектыр зэрызэхэлъыр дауэ жыпӏэу щытымэ, мис мыпхуэдущ. Япэрауэ, сабий садым кӏуэ сабийхэм, щӏалэгъуалэ школым кӏуэ еджакӏуэхэм, абыхэм деж дыкӏуурэ макетышхуэхэр тӏыгъыу, плакатышхуэхэр тӏыгъыу, дзэ ӏуту, щоткэшхуэхэр и гъусэу идогъэлъагъу, идогъащӏэ, дауэ зэрыплъэщӏын хуейр дзэр. Куэдым ижьым сэмэгум, ижьым сэмэгум жаӏэу ялъэщӏ дзэр, ауэ пэжу зэрыплъэщӏын хуейр ищхьэ ищӏагъ, ищхьэ ищӏагъ. Абыхэм нтӏэ ищхьэм ищӏагъ абы ар куэдым иныкъуэм языныкъуэхэм дощӏэ жаӏэ, ауэ ящӏэкъым пщэдджыжьым, пщыхьэщхьэм зэрылъэщӏын хуейр дапщэрэ, щоткэр зэрыхъумэн хуейр, абы ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэр, ахэр куэдым ящӏэкъым. Сабийхэм дыщыдэлажьэм деж езы Сабийхэм дадэджэгуурэ, езыхэм дэ едгъэлъэгъуанущ, езыхэм къакӏуэурэ ящӏу, мис апхуэдэурэ щытщи, абы яужь долъэӏу я адэ-анэхэр къыздашурэ къэкӏуэну. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дауэду дымыщӏами, дауэду демылэжьами, унагъуэм къыхокӏ, унагъуэм ямыщӏу щытмэ, ар зэкӏэлъхьэпыту, абы ящӏэр ялъагъуу, ар ящӏэжу щымыту щытмэ, ящыгъупщэжынущ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дзэр пэжу зэрыплъэщӏыныр хьэл-щэн пхуэхъуну хуейуэращ. Абы ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэр зэкӏэлъхьэужьу зэрыщытын хуейм хуэдэу, зэрыпщӏын хуейм хуэдэу пщӏыу щытмэ, ядэ-янэхэм ящӏу ялъагъуу щытмэ, ар сабийхэм ягу къонэри нэхъ зыхалъхьэ. Аращи, зэ-тӏэу сабийхэм дыдэлэжьа нэужь, ядэ-янэхэм долъэӏури, къыдошэри, ахэр щӏэсу, абыхэм ялъагъу, ящӏу идогъэлъагъу, абыхэм я гъусэу ялъэщӏри, ар нэхъ ягу ирохь сабийхэми. Нтӏэ, мо фыздэкӏуа зэпеуэм ар дэ хуэдэу а къэпщытакӏуэхэм я пащхьэ зэрифлъхьар, мастер-класс хуэдэу вгъэлъэгъуауэ ара хьэмэрэ тхыгъэкӏэ? Тхыгъэкӏэ дотхри, я пащхьэ идолъхьэри, йоплъ, къоджэ, пщӏэнум, зи ужь уитын ӏуэхугъуэм щыгъуазэ мэхъу. Абы яужькӏэ махуэ хэха диӏэщ, езыхэр щысу, къыдэплъу, дэ жытӏу, дгъэлъагъуу, тщӏэну дызыхуей лэжьыгъэр, ар зэрызэхэлъ ӏуэхугъуэхэр, абы ехьэлӏа зэӏущӏэхэр, ахэр псори жыдоӏэ, идогъэлъагъу, зэрыжыпӏащи, мастер-класс хуэдэу зэрытщӏынур, зэрыдгъэлъэгъуэнур абдей. эксперт жыхуэтӏэм, сыти, нтӏэ, къэпщытакӏуэхэм идогъэлъагъури, йоплъ зиӏысыр сыт хуэдэу хъуну пӏэрэ, и фӏагъыу сыт а проектым къыхэкӏынур, мис абыхэм йоплъри, нтӏанэ езыхэр зочэнджэщыжри, унафэ ящӏар нтӏанэ къыджаӏыжурэ. Нтӏэ, зы махуэ дапщэкӏэ фыщыӏа Псыхуабэ? Махуибл дыщыӏащ, махуибл. Жысӏэну сыхуейщ, Мэшыкъуэ форумыр ди щӏэблэм, ди щӏалэгъуалэм щхьа икъукӏэ форум лъэщу къызолъытэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мис мы гъэм къекӏуэлӏахэщ псалъэм папщӏэ лэжьыгъэ зыт цӏыхухэр ди щӏалэгъуалэм дэуэршэрыну. Иужькӏэ хъууэ щытмэ, лэжьапӏэ ягъэувыну, лэжьыгъэ къратыну, мис апхуэдэ я къалэн нэхъыщхьэу къекӏуэлӏахэщ, куэдми лэжьыгъэ къратыну къагъэгугъауэ щытщ жысӏэну сыхуейщ. Нтӏэ, мис, Аслъан, уэ илъэс зыбжанэ хъуауэ а зэпеуэм ухэтщ. Уэ уи ныбжьэгъухэм а ӏуэхум Зэрыхэтам папщӏэ, лэжьыгъэ къыхуагъэфэщауэ зыгуэру зыгуэр зыхэпха е плъэгъуа? Ди республикэм щыщу пцӏы сыупсыну сыхуейкъым, слъэгъуакъым. Ауэ, мис, ди ныбжьэгъу куэд цӏыхуу нэгъуэщӏ регионхэм ди ищхъэрэм къикӏауэ соцӏыхури абыхэм стажировкэ хуэдэу. Практикэ хуэдурэ кӏуэурэ ирагъэлъэгъуау, лэжьау, мис апхуэдурэ жаӏэж къепсэлъэжын хуейуэрэ. Абы лектор куэди къокӏуалӏэ икӏи. Щӏалэгъуалэм зиужьын папщӏэ сыт ящӏэн хуейми, дапхуэдэу, дэнэ къыщыщӏадзэн хуейхэр, сытым, сытым дей къыщежьэн хуейхэр, мис а упщӏэхэм жэуап ирату, зэпсалъэу. Иджы жысӏэну сыхуейщ, ди республикэм и ӏэтащхьэ Кӏуэкӏуэ Казбек щӏалэгъуалэр къыдэпсэлъащ. Сыт хуэдэ зыхуэмыхъу ди республикэм дэ щытлъагъурэ, сытыт тщӏэну дызыхуейр, сыт тхъуэжамэ нэхъ къатщтэрэ жиӏэурэ къыдэупщӏащ. Къыдэпсэлъащ, ар ӏейуэ тфӏэгъэщӏэгъуэну дфӏэфӏу дыкӏуащ абы. Нтӏэ, абы щыжыфӏар сыт хуэдэ проблемэ нэхъыщхьэ дэ ди республикэм щызекӏуэр? Проблемэ куэд къыщапсэлъащ абде, егъэджакӏуэхэм ехьэлӏауэ, дохутырхэм ехьэлӏауэ, добровольчествэ жыхуэтӏэ волонтерствэ абы и зыужьыным теухуауэ, щӏалэгъуалэ ди республикэм къыщынэн, ди республикэм щеджахэр, и щӏыпӏэ щеджэу къэкӏуэжахэр нэгъуэщӏыпӏэ кӏуэу щымылажьэу дыдей къыщынэн, ди республикэм щылэжьэн, абыхэм теухуауэ ӏейуэ дызэпсэлъащ. Ар дигу ирихьащ ӏейуэ. Сытми фыкъагъэгугъа зыгуэркӏэ? Къагъэгугъащ жыпӏэу жыпӏэнӏым, ауэ щӏэн хуейр, зэрыщытын хуейр нэхъыщхьэу сыт хуэдэ проблемэхэр щыӏэ мис а, мис абыхэм тепсэлъыхьащ. Ди республикэм и унафэщӏым нэмыщӏкӏэ абы хьэщӏэ лъапӏэу зы гуп къокӏуалӏэ. Ахэр хэт сымэ? Ди республикэм и унафэщӏым нэмыщӏ нэгъуэщӏ республикэми я унафэщӏхэри къокӏуалӏэ абы. Къахэри щыӏащ икӏи. Актёрхэм щыщу Сергей Безруков къэкӏуащ мы гъэм. Ар ӏейуэ щӏалэгъуалэм яфӏэгъэщӏэгъуэну ӏейуэ яфӏэфӏ хъуауэ абы и лекцэм щӏэ дыщӏэсащ псори. Сигу ирохь мы Кавказым сыкъэкӏуэну ӏейуэ, сыт щыгъуи жери. Игу щӏрихьыр жиӏаӏэ. Игу щӏрихьыр жиӏаӏым, ауэ Псори зыхэлъщ, жи. Фи шхыныри сигу ирохь, жи. Грузием ейм ещхьщ, Грузием сыщыпсэуащ, жиӏа. Фи цӏыхухэри дахэщ, фи природэри дахэщ, сфӏэфӏу сыт щыгъуи сыкърагъэблэгъэху сыкъокӏуэ, жери, мис апхуэдэу щӏалэгъуалэм дэуэршэращ, упщӏэхэм жэуап яритащ. Ныбжьэгъущӏэхэр щызэбгъэпэщу укӏуэхукӏэ, цӏыхущӏэхэр къэпцӏыхуу ущыт къыщӏэкӏынщ. Нтӏэ, форум Мэшыкъуэм къыщынэмыщӏауи, нэгъуэщӏыпӏэ укӏуамэ, тӏэкӏу конференцэу щытми, зы зэӏущӏэ гуэру щытымэми, щӏыпӏэ укӏуэху, зыбогъэцӏыху абыхэм я республикэм щекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэр, ар зэращӏэр, зэрагъэзащӏэр, щыгъуазэ уохъу, зыбогъэцӏыху, зыгуэркӏэ къоущие, уоущие, ар Фӏыкӏэ сеплъу аращ абыхэм. Нтӏэ, ныбжьэгъу пхуэхъуауэ, мис иджысту фызэпсалъэу апхуэдэу къыхэкӏа? Куэди, куэди мэхъу, иу, куэд мэхъу. Дагъистаным щыщуи, Шэшэным щыщуи, Ингушетиеми, Севернэ Осетиеми щыщу, Ставропольски край, куэди, куэди зэдгъэцӏыхуа. Итӏанэ абы фыщыщыӏэ тхьэмахуэм, моуэ феджэ къудей мыхъуу зэрызывгъэпсэхун ӏэмал гуэрхэри щыӏащ. Куэду щыӏащ, кино уеплъынми, уджэгунми, спортым ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэми ухэтынми, сытри щыӏэт, аращ щӏыжысӏэр. Иу мы гъэм адрей гъэхэм еплъыту щытмэ, мы гъэм нэхъыфӏу, нэхъ убгъуауэ, нэхъ ӏэтауэ, нэхъ дахэу ящӏащ мы гъэм. Сытри щыӏэт, ди щӏалэгъуалэм я гупсысэм зиужьыным, Зыгуэркӏэ ечэнджэщыным, зыгуэр зэрагъэгъуэтыным фӏы дыдэу соплъ Мэшыкъуэ форумым. Мис Аслъэн, фэ фи гупым грантыр къэфхьащ, къыфхуагъэфэщащ. Адэкӏэ абы сыт хуэфи гугъэр? Зэрыжаӏэщи, къэпхьыныр зы ӏуэхущи, грантыр гъэзэщӏэныр ӏуэху етӏуанэщ. Грантыр къытхуагъэфэщащ, ауэ иджы ахъшэ къыдату щытмэ, ди ӏуэхугъуэхэм щӏэддзэнуращ. Проектыр зы зэӏущӏэкъым, зэӏущӏэ зыбжанэ зэпыщӏауэрэ щытщи, мис цӏыкӏухэм деж дыкӏуэнущ, абыхэм едгъэщӏэнущ, школхэм дыкӏуэнущ, университетхэм дыкӏуэнущ, цӏыкӏухэм я адэ-анэхэм дыкъеджэнущ, абы депсэлъэнущ, едгъэщӏар къызэрыгурыӏуам, дзэ зэралъэщӏым езыхэм, зэрызрахьэм, абыхэм деплъынущ, ар дагъэлъагъунущ, абы нэмыщӏ тест хуэдэу. анкетэ хуэдэу упщӏэ зыбжанэ дгъэхьэзырынурэ ахэр зэрызрагъэщӏам, зэрагъэзащӏэм теухуауэ жэуап тӏэкӏуи зэхуэтхьэсыну ди гугъуэщ. Иджы жысӏэну сыхуейщ, цӏыкӏухэр нэхъ къыдэтхьэхын щхьэкӏэ, ди лэжьыгъэм нэхъ хэгъуазэ хъун папщӏэ, дзэ зэралъэщӏ щоткэ Пастэ, цӏыкӏухэм щхьэкӏэ календарь дзэ щалъэщӏа махуэхэр нтӏэ ягъэбелджылыну, къыщыхагъэщыну, мис апхуэдэ календарьхэр и гъусэу ахэр яхудогуэш, идот, мис апхуэдэурэ дэ долажьэ. Фи грантым къыхуагъэфэщар сом и лъэныкъуэкӏэ сыт хуэдиз зэрыхъур? Сом мин щиплӏ къытхуагъэфэщащ мы гъэм. Ди гугъэщ щӏалэгъуалэр нэхъыбэ тщӏыну, ди проектым хэтынухэр нэхъыбэ тщӏыну ди гугъэщ. Мыбы ипэ грант къытхуамыгъэфащэ ипэкӏэ а лэжьыгъэр тщӏыурэ щытащ дэ, ар къедгъэжьащ зэрыхъунур.

Абы укӏуэнми, зыгуэр ептынми, ебгъэлъэгъуэнми псом токӏуадэр, нтӏэ. Фэ къыватар абыхэм хуэунэтӏауэ щытын мащӏэрэ? Хуэунэтӏауэ щытынуращ, нтӏэ. Зы щӏыпӏэ фыкӏуэу щытмэ, псалъэм папщӏэ зы школ фыкӏуащ. Нтӏэ. А школым мис нетӏэ жыхуэпӏа махуэгъэпс жыпӏэми дзэ зэралъэщӏын. Нтӏэ. ӏэмэпсымэхэр сабийхэм ефтыну тыгъэ хуэдэу араӏэ? Нтӏэ, нтӏэ. Абыхэм щхьэкӏэ мылъку ухуейщи, а къыватар Абы тевгъэкӏуэдэнуращ. Нтӏэ, нтӏэ. Машинэ къыдоджэри, районхэм докӏуэ зэгъусэу гуп дыхъуу. Налшыч дэт еджапӏэхэми докӏуэ. Абыхэм дыщыкӏуэкӏэ плакатышхуэхэр, дзэм зэрелэжь макетхэр, ахэр тӏыгъуу докӏуэ. Абы нэмыщӏ жыпӏащи, тыгъэ яхудощӏри, ахэр псори сом токӏуадэ, зэрыжыпӏащи, ахэр къыдыхьэхын папщӏэ, ауэдэ хэмыту хъунукъым. Дяпэкӏэ а форумым хэтыну зызгъэхьэзыр, хэтыну щӏэхъуэпс щӏалэгъуалэхэм сыткӏэ захуэбгъэзэнт, сыт яжепӏэнт? Ди щӏалэгъуалэхэм захуэзгъэзэну жесӏэну сыхуейщ, мис сэ езым щыщӏэздзэм щыгъуэ, школым сыщӏэсу, ах, ауэдэ ӏуэхугъуэхэр зэрекӏуэкӏ, абыхэм узэрыкӏуэ хъунур, грант къызэрыпхь хъунур, мис апхуэдэу уи гупсысэр зэрыбгъэзащӏэ хъунур Къыщысщӏам щыгъуэ, сызэупщӏыныр хэту пӏэрэт жысӏэу щыта, сыткӏэ къыщӏэздзэ хъуну пӏэрэт, хэт ущиякӏуэ, чэнджэщакӏуэ схуэхъуну пӏэрэт, жысӏэурэ сегупсыст. Арати, университетым сыщӏэтӏысхьа нэужь, къэсщӏащ, Мыр, мыр, мыр, мис абыхэм уеупщӏ хъунущ, уеущие хъунущ, мыбыхэм укӏуэ хъунущ, жиӏэу. Иджы ди щӏалэгъуалэм жесӏэну сыхуейт, школым иджыпсту ущеджэу щытымэми. Уи гупсысэр бгъэзэщӏэн папщӏэ иджыпсту гъэхьэзырын хуейщ, иджыпсту къыщыщӏэдзауэ. Школакӏуэ куэди нэкӏуащ абы, ди гъусэурэ. Ахэри хэтащ конкурсым. Мис иджы жысӏэну сыхуейт, гуп вгъэхьэзыр, ныбжьэгъу, акъылэгъу фиӏэу щытымэ, фи гупсысэр игъэзэщӏэну, зэгъусэу вгъэзэщӏэну фыхуейу щытымэ, ахэр фтхы, зэрыфщӏыну фызэрыхуейр, ахэр псори зэвгъащӏэ, иджыпсту щыщӏэдзауэ абы фелэжь, иужькӏэ занщӏэу мис апхуэдэу фыкӏуэн папщӏэ, ухуэхьэзыру ущытын папщӏэ, нтӏэ. Уи мурад Тхьэм къыпхуищӏэ, ди нэтыным узэрыхэтам папщӏэ упсэу къыпжызоӏэ. Упсэу, Инна, аращ псори къезджэну сыхуейт, фи Дэлъху, шыпхъу, къуэш, ӏыхьлы фиӏэу щытмэ, дынэкӏуэнущ, едгъэлъагъунущ, дыфӏэфӏщ, къыджефӏэ, дыхьэзырщ.

Уи щӏалэгъуэмэ, уи дахэгъуэмэ уэрэд екӏуу жыпӏэфмэ, ар насыпым и зы ӏыхьэщ, хъуапсэ и псэ нэтыным и хьэщӏэщ, макъамэм щыхурагъаджэу Мэзкуу дэт академиер къэзуха Алборэ Марат. Уэрэд жыӏэныр зи гъащӏэм кууэ хэзыхуэнэну хъуапсэ щӏалэщӏэм адэкӏи и мурадхэм зыщызгъэгъуэзэну ди нэтыным къезгъэблэгъащ. Япэу сызэрыноупщӏыну сызэрыхуейр, мис макъамэм узэрыдихьэхар, а ӏуэхум узэрыхуэкӏуаращ. Псори къыщежьар школым дыщӏэсу еханэ ебланэ классым урок музыки жаӏэ къытхуагъэхьа. Арати, дыщӏэт, хорэм жыдагъэӏэт, зэгъусэу жыдагъэӏэт, иныкъуэхэм дежкӏэ Зы цӏыхум жиӏэт мыбы я къыдежьууэ жагъаӏэт. Арати, псоми жаӏэт уэрэд, сэри жысӏэт уэрэд. Ауэ зы зэманкӏэ ди егъэджакӏуэр къыскӏэлъыплът, къасщӏурэ къыскӏэлъыплът. Арати, тӏэкӏу си макъыр нэхъ къыхэщхьэхукӏыу къыщӏэкӏынт, нэхъ жьгъыру къыщӏэкӏынти, ауэду урокым сыкӏуауэ зы махуэ гуэр къызжеӏэ. Марат, муэду-муэду, Уи макъыр зэхэсхащ, зэхызох, къэкӏуэхукӏэ, уи мурадыр сыт, уи щхьэм илъыр сыт, уэ узыхуей сыт, жиӏэу къызоупщӏ. Арати, ар къыщызжиӏэм, дуней гуфӏэгъуэр сиӏэу сыгуфӏа, занщӏэу жесӏа, сыхуейщ сэ сэ уэрэд жысӏэну, сфӏэфӏщ уэрэд жысӏэну, сэ абыну. А зэманым сэ сщӏэтэкъым а плъэкӏыныгъэ гуэр а ӏэщӏагъэм теухуауэ зыгуэр сиӏэу сщӏэтэкъым. Арати, ди школым Ди къуажэм абы теухуауэ цӏыху гуэр къикӏри, къалэм къикӏыу, Нарткъалэм къикӏыу, Налшык къикӏыу цӏыху къытхуагъакӏуэт ди дей школым. Ирагъаджэу, вокалым хуагъаджэу, уэрэд жыӏэным хуагъаджэу. Арати, зы махуэ гуэр си егъэджакӏуэм абы сыхуегъазэ, сешэри къызигъэдэӏуэну. Уэрэд жызагъэӏэу сызищӏысыр, схулъэкӏыр. къалъагъуну. Сытми, зыкъэзгъэлъэгъуа ӏейуэ ягу срихьщ абыми, сэри ӏейуэ сигу ирихьри, иужьым иту ди дяхьэм дей сыкӏуа, яжесӏа, къагурызгъэӏуа мис муэду-муэду еджапӏэ сыздэщыӏэм уэрэд жыӏэным зыхуезгъэсэну сыхуейщ жысӏэри яжесӏа. Уи унагъуэм къыбдаӏыгъауэ щыта къыхэпха ӏэщӏагъэр? Уей, пэжыр жысӏэнщи. Япэ зэманхэм къызэрыздаӏыгъаишхуэ щымыӏэ. Дауэт а къызэреплъыр? А ӏэщӏагъэм зепту щытмэ, а ӏэщӏагъэм и ӏуэху зепхуэн щӏэбдзу щытмэ, мыдрей сызыхуеджар, мыдрей нэхъыщхьэу дыдейхэм ябжар ӏэпэдэгъэлэл сщӏыну. Шынэт. Арати, моуэрэ яфӏэфӏ, яфӏэмыфӏыщурэ къызэплъа зыкъомрэ. Арати, иужьым иту сэри, ну, къыздаӏыгъащ, итӏанэ хъунщ кӏуэ, еплъ, зэрыхъу, ну, езыхьэми хуей хъунт еплъыну, дауэ, адэкӏэ зэрыхъунур жыӏэу. Сытми, иужьым иту щӏэздзащ сыкӏуэн, а си егъэджакӏуэ музыкэмкӏэ сезыгъаджэр зэпеуэ адэкӏэ-мыдэкӏэм Налшык сыкъишэн щӏидза. Нэгъуэщӏ къалэ, къуажэ, республиканскэ конкурс, конкурс сытхэмкӏэ увыпӏэ гуэрхэр къэсхьын щӏэздзащ абыми. Иужьым иту си егъэджакӏуэм къызжиӏа, къалэм ущӏэтӏысхьэну ухуейуэ щытмэ, нэхъыфӏу урагъэджэну ухуейуэ щытмэ, егъэджакӏуэ ӏэзэ щыӏэщ, узгъэкӏуэнщ, къозгъэдэӏуэнщ, жери къызжиӏати, Сэ аргуэру дуней гуфӏэгъуэ сиӏэт. Къалэм сыкъакӏуэурэ уже сыщеджэну сэ сыдэкӏар ӏейуэ сфӏэфӏ хъуащ. Арати, музыкальнэ школэм сыкъыщӏэтӏысхьа хъуа си преподавателыр Шывлыкъуэ Маринэ Хьэзрит ипхъу. Арати, дыдейхэми мероприятие гуэхэм, концертхэм къакӏуэу щӏадзэщ, къызэдэӏуэн щӏадзэщ. Къыщызэдаӏуэм дежкӏэ тӏэкӏу къыпыгъыкӏын щӏадзэри, я гуапэ хъуу, я фӏэфӏ хъуу щыщӏадзэ зэманым ещхьтэ. Си анэр дэнкӏэ сымыкӏуэми, сыт хуэдэ зэпеуэ сыхэмытми, сыт хуэдэ благотворительнэ концерт сыхэмытми, сытым дежкӏи си гъусэт. Ну, езыми и фӏэфӏт, езыми къыӏурафӏат, жысӏэнщи. Зэи сщыгъупщэжынутэкъым зы концерт. Сабий сымаджэ цӏыкӏухэм щхьэкӏэ концертышхуэ ирагъэкӏуэкӏт, си анэри къэкӏуат абы щыгъуэм. Арати, дыщӏэсщ, уэрэд жысӏэну сыкъихьа. Си анэм сабий цӏыкӏу, сымаджэ цӏыкӏу къыбгъэдэст, и сабий цӏыкӏум и анэр и гъусэт. Арати, уэрэд жысӏэн щӏэздзэри. Уэрэд жысӏэм мамэ и гуапэ хъуа, игу щӏыхьащ. Си анэр тӏэкӏу къыпыгъыкӏа хъуа, и зэплъэкӏри сабийм еплъщ абыми, ну, сабийр къызэплъурэ гъыт, гуфӏэт, ну, и гуапэ хъуат. Сабий цӏыкӏур щыгъым щыгъуэ сабий цӏыкӏум и анэм и бгъэм дежкӏэ и щхьэ трилъхьэри, тӏур гъыуэ здэщысым щыщысым щыгъуэ, ӏей, иуха нэужькӏэ сыкъызэфӏэкӏри, сыкъыщехыжам щыгъуэ, сыкъыщыщӏэкӏыжам щыгъуэ, си анэм сыщыхуэзам щыгъуэ, си анэр гъыу ӏэплӏэ къысхуищӏа, зыри жимыӏэу. Игъащӏэм Япэу слъагъурат ауэдэ, ауэдэу щыту. Арати, сеупщӏащ сыт къэхъуар, зати, сыгуфӏащ жиӏа, Азалыхьышхуэм и шыкур жиӏа, узыншу фэ фызэрызиӏэр жиӏа, фэ фыкъызэрызбгъэдэт жиӏа, абы щыгъуэм уже къызгурыӏуат си анэм тӏэкӏу уже нэхъ игу сызрихьын щӏэздзар. Класситху къэзуха музыкальнэ школ къалэм сызыщеджам. И абы ещхьу пщыкӏуз классыр къуажэ школ сыщеджэм къэзухри, зэу псори си ӏэмыщӏэм къихуэгъуа. Арати, абы иужьым иту сегупсыст сызыщӏэтӏысхьэну, сыздэкӏуэныр. Сыздыхуейр Мэзкуу Гнесинэ жыхуаӏэ еджапӏэм сыщӏэтӏысхьэну. Си нэ къикӏт, сыхуейт нэгъуэщӏ зыи сыхуейтэкъым. Мэзкуу хуэдэ къалэшхуэм еджапӏэу ущӏэтӏысхьэныр ар ӏуэху цӏыкӏукъым, Марат. Абы ущыщӏэтӏысхьэм щыгъуэ зыгуэр дэӏэпыкъуэгъу пхуэхъуа? Зыгуэрым зыкъыпщӏигъэкъуа? Си адэм сыбгъэдыхьэри жесӏа, си адэ, жысӏа, сызыщӏэхъуэпсыр, сыздыхуейр мыращ сэ жесӏа. Ати къызэплъри, удеплъынщ, жиӏа. Ати абы иужьым иту Азалыхьышхуэм и ӏэмыркӏэ, Азалыхьышхуэм и фӏыгъуэкӏэ а зэманым а чэзум ириубыду дэнкӏи сыхэтт, фестиваль хъун, концерт хъун, зэпеуэ хъун, дэнкӏи сыхэтт зэрыхъукӏэ. И сыкъагъэгугъэт, дапщэр сыхэмытами сыкъагъэгугъэт. Ди Президентыр щыӏэнущ, Къанокъуэ Арсен щыӏэнущ, ауэ сыкъакӏуэти, зэи срихьэлӏэтэкъым. Гъэщӏэгъуэнращи, и сыхуейт сщӏэтэкъым, си гуми си псэми сщӏакъым, жиӏэт, сыхуейт сыхуэзэну. Си пащхьэм ису уэрэд жысӏыну сыхуейт. Си нэ къикӏт. Мероприятием къызэджа абы и пэм ещхьу, ауэду щыӏэнущ, жиӏа, ди главар щыӏэнущ, къеблагъэ, уэрэд жыӏэ, жари. Хъунщ, зэи сыгуфӏэжу абы ещхьу сыкъыкӏэрыхуу сощӏэж, нобэ уэду сощӏэж, сыкъыкӏэрыхуу си егъэджакӏуэм еуэ-еуэкӏэ къысхуещӏ, уздэщыӏэ дэнэ, укъыкӏроху, жери и кӏэ дыдэм ирихьэлӏэу сценэм сраутӏыпщхьэщ абыми, зы цӏыкӏу слъагъуртэкъым, уэрэд жысӏын занщӏэу щӏэздзэщ, псы къызэжэхыу, и. Уэрэд жызоӏэ, зызоплъыхь, сызрагъэсахэр къызогъэлъагъуэ, соплъыхри, си пащхьэм Арсен Баширович исщ, Къанокъуэ. Арати, си лъакъуэ, си лъэгуажьэхэм кӏэзызын щӏадза, уже нэхъри сыкъэгузэвэн щӏидза, махуэм щыгъуэ, Кони, жари, ну, Ночью в поле звезд благодать жысӏэри урыс уэрэд народнэ русская народная песня ар жысӏэу ситти уэрэдыр згъэзэщӏа нэужькӏэ Альборов жеи зыгуэр къаджэт зыгумыгъуэ сыкъызоплъэкӏ сыкъызоплъэкӏыу соплъэри Арсен Баширович къызоджэ къызэупщӏа дэнэ ущыщ дэнэ укъикӏа жери къызэупщӏри псори жесӏэщ абыми упщӏэ къызита мы ди Къэбэрдейм уэрэд зыгъэзащӏэмрэ уэрэд нэхъыфӏу плъагъумрэ дэтхэнэра? жеи къызоупщӏ. Арати, семыгупсысыхыу занщӏэу сыкъапсалъэ жысӏар Тутэв, Заур Тутэв и уэрэд Ладонь для птиц жысӏэри сыкъапсалъэ жесӏати, Къыджепӏыфыну? жиӏа. Уей, бжесӏыфынум жысӏэри, еуэ-еуэкӏэ си макъыр сутӏыпщри, жысӏауэ щыта. И мис абы иужьым иту къызэпсэлъа, къызэупщӏа. Дэнэ ущыщ? Сыт жари. И иужьым иту мо сы еджапӏэ сыздэщӏэтӏысхьэнри псори зи хьэтыр хъуа къыздэӏэпыкъуар. Иджыпстуи нобэми ныжэбэми къыздоӏэпыкъу. Арсен Баширович и къуэ Альберт си къуэшым хуэдэу сыхущыту, прям дызэкъуэт хуэдэу дызэхущытщ. Дэнкӏэ сымыгъазэми, ӏэщӏагъэ гуэр щӏэзмыдзэми, сытри къыздаӏыгъ. къыздоӏэпыкъу. Нтӏэ, Марат, уэ бгъэзащӏэ уэрэдхэр уэ езым птхыжу хъунущыт. Уей, зэрысщӏэжрэ сэ езым сотхым. Алыхьым и шыкуркӏэ дэӏэпыкъуэгъу сиӏэщ. Налшыч щыщ, ну, ди къалэм щыщу щӏалэ цӏыкӏу къикӏауэ Мэзкуу сыщыхуэзауэ, абы де пэщӏэщӏэгъу дыщыхуэхъуау Виталий Лагутэ жери. Ар къыздоӏэпыкъу. Къызэрыздэӏэпыкъур. Уэрэдыр, ну, сэ къызогупсыс, псалъэ къызогупсыс, уэрэдыр къызогупсыс, идея, так сказать, къызогупсысри, иужьым иту Виталий Лагутэр си макъыр етх, уэрэди езым схуетх, и уже иужьым иту аранжировкэ, сведение, мастеринг зэрыжаӏащи. А псори къыздэӏэпыкъуэгъу ар сиӏэщ. Пэжыр жысӏынщи, си гуми си псэми нэхъ щӏыхьэр и адыгэ уэрэдыжь ара.

Уигу ирихьамэрэ ди эстрадэм щыщ куэд жесӏэфыну? Уи щхьэцыгъуэ дахэ тӏууэ зыӏубох, а уи нэ ныкъуитӏмэ нур къыщӏех. Уи нэм сыщӏэплъэхукӏэ си гур сӏэпех, а уи нэ ныкъуитӏмэ сэ сыдихьэхащ. Хей! Сызыхуеджа классикэми классикэ оперный вокал жыхуаӏэращи, абыи сыкӏуэну сигу илъа, икъукӏэ Фӏыуэ солъагъу. Икъукӏэ иджыри сигум щӏохьэ классикэ именно направлениер. Ауэ ещанэ курсхэм дежкӏэ сынэсауэ уже стхыт. Сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ зэсщӏэжрэ си анэм блокнот цӏыкӏу къысхуищэхуу щытми, си день рождениер къэсщӏэжыркъым, къызитауэ щыта. Е абы истхэт, зыгуэрхэр стхыт. Зыгуэрхэр сыуст, лъагъуныгъэ, сабиигъуэ зыгуэр къэзгупсыст. Ауэ къыщызгурыӏуар, ну, нэхъри нэхъ тегушхуауэ абы сыщелэжьын щӏэздзар, зэпеуэ гуэр республикэм дыщыӏэу, Дызыпеуэт народнэ, народнэ пение, эстраднэ пение. Ауэдэу а номинацэхэм уэрэд зыуса цӏыху гуэрхэри хэтт, езыхэм я уэрэд жаӏэу, абыхэмкӏи зэпеуэу. Арати, сыщысщ, сэ уже сызэфӏэкӏа, къэсхьат увыпӏэ. Седаӏуэт сфӏэгъэщӏэгъуэну. Седаӏуэт, къызгурыӏуэтэкъым, дауэ мы зэратххэр, мыр. Псалъэхэр иджыри къызгуроӏуэ жысӏэт, ауэ уэрэдыр къыщӏагъэуву, ар зэхуагъакӏуэу, жысӏэурэ и мис абдеж щӏэдзауэ згъэщӏагъуэу щытми, абы хуэм-хуэмурэ селэжьын щӏэздза. Нобэ дыздэпсэум, нобэ дыздэщысым Алыхьым и шыкуркӏэ сэ уже сотх, псалъэхэр, уэрэдыр къызогупсыс, иужьым иту мис ар зэрыжысӏащи, къыздэӏэпыкъу цӏыхухэм псори зэхуагъэкӏуэж щытми, уэрэдыр хьэзыру

Уэрэд жыӏэным теухуауэ, мис узырагъэджахэм арэзы укъищӏу щыт хьэмэрэ, иджыри си щӏэныгъэм хэзгъэхъуэнущ, нэхъыбэу нэхъыфӏу зезгъэсэнущ жыпӏэу адэкӏи къыпыпщэну уи гугъэ? Си щхьэми си гум илъщ седжэну, нэхъри зэрыхъукӏэ нэхъ акъылыфӏэ зысщӏыну. Адэкӏэ уи мурадхэм, уи хъуэпсапӏэхэм и гугъу къытхуэщӏ. ӏуэху ӏэджи къытпэщылъщи, Алыхьым жиӏэм. зэкӏэрэ Москва, Мэзкуу нэхъ дыщылэжьэну. Мурад ӏэджи диӏэщ, ар къыдэхъулӏэну Алыхьым жиӏэм. Сызыхущӏэхъуэпс, сызыхуей сщӏэну. Къапщтэу щытмэ, иджысту сыздыхэтым теухуащ, уэрэджыӏным теухуащ. Къанокъуэ Арсен и къуэ Альберт зэрыжысӏащи, къыздоӏэпыкъу, сыт, зэкъуэшым хуэдэу дызэхущытщ. Аращи, езыми, езыри ӏейуэ хуейщ, и гум илъщ езы щӏалэ цӏыкӏум. Ди Къэбэрдей къитшу мо дыздэщыӏэмкӏэ нэтшу, абыкӏэ зыгуэркӏэ дыщыдэӏэпыкъуу, ерэ къикӏыу Мэзкуу кӏуахэм дадэӏэпыкъуну, зэрыхъукӏэ студие звукозаписи тщӏыну дигу илъщ, зэрыхъукӏэ ди къэралым и мызакъуэу. къапщу щытмэ, мыдрей хамэ къэралхэми дыкъалъагъуну, зыкъедгъэлъагъуну, зыкъедгъэщӏэну дызиӏисыр ди гум илъщ. Иджысту а сыздэщыӏэ Мэзкуу къапщу щытмэ, урыс уэрэд фӏэкӏа сымыгъэзащӏэу, урыс уэрэд фӏэкӏа сымытхыу зэкӏэрэ щыту щытми, Алыхьым жиӏэу щытмэ, куэд щӏауэ сохъуапсэ, икӏи сигу илъщ адыгэ уэрэд сэ езым стхыжыну. Псалъэри макъамэри иджыпсту згъэхьэзырауэ зыгуэрхэри сиӏэщ, ауэ нэдгъэсауэ щытӏыми, зэкӏэрэ зыми езгъэлъагъуфӏым. Ауэ куэд мыщӏу Алыхьым жиӏэм зыкъывэзгъэлъагъуну сигу илъщ. Иджыпсту Мэзкуу укъикӏыжри лъагъунлъагъу укъэкӏуэжащ. Дауэ къыпӏущӏар, дауэ зыбгъэпсэхурэ? Уэлий. сыкъэкӏуэжыху жысӏэра, цӏыху нэгъуэщӏ сымыцӏыху гуэр зэзгъэцӏыхуа нэужькӏэ, сыкъыздикӏар щӏэупщӏа нэужькӏэ, сыздыщыщыр, сызиӏисыр къыщӏэупщӏа нэужькӏэ, занщӏэу жызоӏэ, си хуэдэу сыкъыздикӏар Къэбэрдей-Балъкъэрым сыщыщ жызоӏэ. Си лъэпкъым, си унэм узэрыщыбауэ закъуэр нэгъуэщӏ жызоӏэ. Сыкъыздикӏа лъэпкъым, сыкъыздикӏа къуажэм, Старэ Шэрэдж, сызэрыщыбауэ закъуэр нэгъуэщӏ. къапщыщтмэ, псори уже цӏыхухэм занщӏэу къагуроӏуэ зыми зэремыщхьыр, зыми зэрыхуэзмыгъадэр. Сыкъэкӏуэжа нэужькӏэ япэ дыдэу сыздэкӏуэр унэраӏым сыздэкӏуэжыр. Си анэмкӏэ, си анэшхуэм дежкӏэ сокӏуэри, жэщ ирехъу, махуэ ирехъу, уэшх кърешх, уэс кърес, уэ кърех, зыри шэч хуэхъуӏым, къызожьэ, хъыршынэ пщтыру. Хьэзыру шатэ тхъупсыр къежэхыу, абы пэсщӏын мы дунейм тетӏым. Абы иужьым иту уже унэм сокӏуэжри, си анэм и шхыныгъуэ, ну, зыми пэсщӏым, си анэмрэ си анэшхуэмрэ и шхыныгъуэм зыми пэсщӏым. Къызожьэ, къыспоплъэ, сагъашхэ. Си анэшхуэм уэлэхьи пэжу жысӏынщи, сыщыцӏыкӏум, Щӏэдзат, иджыри школым сыщӏэсу, акӏэ-мыкӏэмкӏэ къызэджэн щӏадза къэрал нэгъуэщӏхэм. Си адэ си анэр тӏэкӏу моу хэчыхьаурэ хэплъэ щхьэкӏэ, си анэшхуэм сытым дежкӏи дэни сигъэкӏуэну хэтт, псоми сригъэлъагъуну хэтт, ӏейуэ игу ирихьт икӏи ӏейуэ игу щӏыхьэт уэрэд зэрыжысӏэр. Арати, нобэми ныжэбэми сыбгъэдотӏысхьэри, тӏэкӏу. Дзапэ уэрэд жызоӏэ, тӏэкӏу си макъыр згъэжьгъырурэ уэрэд тӏэкӏу жызоӏэри, къапщыщтмэ, зэи къысщытхъумэ. Я гугъэу къыщӏэкӏынщ сыщыкӏыну, ауэ Алыхьым и шыкуркӏэ иджыри къэс сыщымыкӏакӏэ, Алыхьым жиӏэм иджыри сыщыкӏынуӏым. Зэрыцӏыкӏум щыщӏэдзауэ ноби сыкъэкӏуэжа нэужькӏэ ауэдэу си анэшхуэм сыбгъэдэтӏысхьарэ уэрэд. тӏэкӏу дзапэ уэрэду жесӏа нэужькӏэ, нобэми ныжэбэми ашхъэ тӏэкӏу зэщӏырэ пенс сыт зыгуэхьэм е рэ здэлажьэ сытхэм зыгуэр ашхъэ тӏэкӏу кърата нэужькӏэ, сытым дежкӏи къыскъуиуну хэтщ, сытым дежкӏи си жыпхъэм къриуну хэтщ. Сэри къызощтэ сытым жагъуэ сфӏэщӏынур. Уи мурад Тхьэм къыщӏэпылъэмэ арат.